Ah, ndikulandirani nonse oonera nonse mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mukhale omasuka komanso tikuthokozani mwapaderadera chifukwa mumayipanga support television imeneyi. chifukwa popanda inu oonera ndiye kuti sinathandizike ndiye ambuye akudalitseni uh, tiyeni tikhale limodzi mumphunziro lathu la lero limene mulungu atipatse uh, mu nthawi imeneyi ndiye tisanafike kuphunziro lathu kumalemba tingopemphera atate wathu wakumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa choti mwatikondera mwatipatsanso nthawi yapadera imeneyi lolani mzimu wanu oyera udzodze mawu anu udzodze kulalikidwaku kuti kukakhale nchochita ku miyoyo ya wina aliyense amene akamvera umene mu dzina la ambuye yesu khristu tapempha zonse mchiyamiko amen ndiye uh, mosataya nthawi mawu athu alero achokera ku buku la aheberi aheberi 3 13 vesi ya 4 13 vesi 4 baibo likuti ukwati uchitidwe ulemu ndi onse ndi pogona pakhale posadetsedwa pakuti adama ndi achigololo adzaweruza mulungu ndiye pamene tawerenga apa bwezi timafuna tione phunziro la kuopsa kwa mchitidwe wa chigololo lero lino Mchitidwe umenewu wakhala ngati chikhalidwe pano pa dziko lapansi. Anthu amaona ngati akukondwa akamachita zimenezi, mpakana ena amadzitenga ngati ma champion. Koma mu mchitidwe umenewu muli zoopsa zazikulu zedi zimene anthu sazindikira pano pa dziko lapansi. Nde mwa chisomo cha Ambuye timafuna tione za zoopsa za mchitidwe umenewu. Mwachidule, a, mchitidwe umenewu wa chigololo umachitidwa ni anthu amene ali pa banja koma akuchita zinthuzo nosakhala ni mnzawo amene anamanga naye banja limodzi pansi pa lumbilo loyela la Mulungu. Anthu ochita mchitidwe umenewu amatchedwa achigololo, ndipo amanyansidwa ni Yehova wakumwamba. Ndipo mchitidwe umenewu niwolakwika ni tchimo pamaso pa Mulungu. Kaya likuchita ni dziko lonse lapansi. Koma choipa ni choipabe mosasamala kuti kaya ochita ni ambiri chimakhalabe choipa. Ndipo cholondola ni cholondolabe mosasamala kuti kaya ochita ni wochepa kaya ni munthu mmodzi chimakhalabe cholondola icho. Aleluya! Nde mchitidwewu ni woyipa ndipo umasiyana ni dama mwakuti dama amachita ni munthu amene sali pa banja, amene sanakwatiwe kapena sanakwatiwe, ameneyo nde amatchulidwa wa dama. Koma wa chigololo ni munthu woti adakwatira ali ni mamuna wake kapena mkazi wake, ameneyo nde amatchulidwa wa chigololo. Ndiye pali zifukwa zambiri zedi zimene zimapangitsa anthu kuti azichita mchitidwe umenewu. Ikakhala mbali ya amuna iyi, akakhala ali ndalama zambiri, amakhala ali n'kunyada kwinakwake, kuona ngati kuti akhoza kuchita china chilichonse ndi mkazi wina aliyense. Mbali inayi, Kwa azimayiko, ambiri amati ni kusowa kwa ndalama kumene kumachititsa mchitidwe uti umenewu. Ndiye mchitidwe umenewu sumangochitika mwakachitidwe kokha, koma ngakhale mu mtima, chifukwa Ambuye Yesu Khristu ku Mateyu 5 verse 28 akuti munthu akamuyang'ana mkazi n'kum'khumba wachita kale chiyani? Chigololo. Nde tiyeni tikhale nosamala mmene tuyenda mu dziko loopsa ili, ndipo chimenechi anachidziwa Satana ndipo anachichenjerera, pochichenjerera ndi mmene wavulavula akazi mmizindamo, kuti azionetsa zo, thupi lawo, kumavala tizovala tothina, zominula izi, ndi zina zambiri zimene zimadolola anthu amuna kunjako, kuti amuna akamayang'ana azikhala ndi chisiriro cha mtima. Chifukwa Baibulo likuti munthu akamuyang'ana mkazi ndi kumkhumba wachita kale chigololo. Kuteroko anthu akayankha milandu imeneyi pa tsiku limenelo la chiweruzo. Nkhani yoti adachita mu mtima. Ngakhale ni mkazi wa pa chithunzi yemwe. Kaya ni mu filimu mwina mwake. Aleluya! Nde tusoweka tione nthawi imene tili tikhale nawo Mzimu wa Ambuye. utipatse chidziwitso mu zinthu zonsezi, kuti tingapewe bwanji zimenezi, nanga tingakhale moyo wa mtundu bwanji. Aleluya! Ndiye timene atikhale nawo maso tione. Komanso inu akazi amene mukuzindipetsera, ngati mulopa Mulungu, khalani ngati ana a Mulungu, dzivekeni moyenera mwa umulungu, chifukwa ngati mudziponya choncho ngati chida choti Satana akugwiritseni ntchito, mudzayankha nawo mlandu umenewu wa chigololo pa Tsiku la Chiweruzo limenelo. Ndipo munthu wa Mulungu ameneyu, William Branham, akuti, Mkazi amene ndi osaziveka bwino mu mzindamo, amapititsa miyoyo ya anthu ambiri ku gahena kusiyana ndi chimene bala likhoza kuchita. Nde tiyeni tizindikireni za chimenechi, abwenzi. Mmene tikuchenjezedwa, tiyeni tiope Mulungu, tiyeni tichokeni ku mchitidwe wina ulionse woyipa, tikhulupire Yehova. aleluya nde mchitidwe umene uli ni zotsatira zambiri zoyipa chotsatira choyamba chimene tingachione nchakuti umawononga kalingaliro ka munthu pachizungu amati psychological disorder aleluya munthu akachita mchitidwe umenewu wachigololo Mosasamala kuti kaya ali ndi ndalama zake, kaya ali panchito yake, kaya autamika ni anthu, mkati-kati mwa malingalilo ake amadzimva kuti ni wolakwa. Amakhala ni ka guilty conscience kameneka pa Cizungu amatelo. Ndipo ngati sangasamale, akhoza kupewa zoona kuti ngakhale ku mento kumene wapita. Amangodzimvela kuti ndine wolakwa ine, nacita cakuti. Amakhala munthu womvetsa cisoni ngakhale atakhala ni katundu m'dziko lapansili. Aleluya! Pali mzimayi wina ameneyu amene anali wa Sunday school mu nthawi imeneyoyo zakalezo pamene nkhondo yoyamba dziko lonse lapansi itatha kumene kuma 1930 kumeneko ma 1920 nthawi zake zimenezi nde mzimayi ameneyo adapeza zona kuti mamuna wake ali ku nkhondo uko Iye adapeza zoona kuti wayenda ndi mamuna wina nachita mchitidwe umene wosakhala bwino wa chigololo. Atachita choncho, mzimayi amene anapeza zoona kuti m'moyo mwake amasautsidwa kwambiri zedi. M'kufotokoza kwake amamvera ngati kuti dziko likufuna liphulike m'mene amamvera m'malingaliro mwake ndipo pa chimenecho zinampangitsa kuti akhale akuyenda mwa wanthu, awa amati ma psychiatrists. madokotala amene amaona za misala za mmalingaliro ndipo adatha ma- ndalama zake ma 100 ma dollars koma zonsezo sizinamuthandize pakana kuti anakafika kwa munthu wa mulungu nthawi ina amene ali william branham atafika kwa munthu wa mulungu amene atafotokoza zonsezo munthu wa mulungu ana mmene anamuza kuti iweyo uli ni vuto uja mkazi uja anakana kuti ayi ine ndilibe vuto lina lililonse ndine mphunzitsi wa sunday school ndiye kukhala ni udindo kaya pa tchalitchi kaya kuti si chitetezo chimenecho chakuti iweyo ni mulungu zili bwino ayi kapena kuti chinthu choti uzitchingira tchimo ayi ndipo mulungu salemekeza zonsezo mulungu amalemekeza magazi ake amene adakhetsa pa mtanda paja mwana wake ndipo amene ali m'magazi amakhala moyo otsukidwa ku tchimo aleluya nde amakana mkazi amene Ndiye munthu wa Mulungu ameneyo anagwa mmasomphenya a Mulungu, anamuwona mkazi uja, chimene akuchita nthawi imeneyi, atakwera ni galimoto ni mamuna ameneyo wosakhala wake, mpakana sitima ikadatha kumugunda pang'onong'ono. Ndiye masomphenya atabwera mwa choncho, mkazi amene anadzizindikira kuti ndine, Atadzizindikira kuti musachule zimenezo, musauze wina aliyense zimenezo. William Branham adamuuza mkazi kuti, Nkhani imeneyi sunachimwire Mulungu koma udachimwira ndani? Mwamuna wako. Ndiye kukonza bwino kwa nkhani imeneyi zimasoweka kulapira kwa wokondedwa wako chifukwa umakhala wamulakwira ameneyo. Ukamulakwira iye kenako nonse pempherani, kozani kwa Mulungu. Ena amati anangokonza kwa Mulungu koma si kukonza koyenerera kwa nkhani imeneyi. Aleluya! Ndiye mamuona mkazi amene amamve, amangodzimvera wolakwa m'moyo mwake, amayesera opita kupeza chithandizo koma sizimamuthandiza ayi. Ndipo opita ku zisangalatso za dziko lapansi sizingakutonthozeni zonsezo, pokhapokha mutaikonza nkhani imeneyo. Mukaikonza, kenako kutsutsidwa kwa mkati kuja kumatani? Kumachoka. Kenako chiwanda uja amayenera atani? Achoka, alibenso gawo. Aleluya! Nde choopsa china cha mchitidwe umenewu ni chakuti makolo muli ni kuthekela kotenga mizimu imeneyi ni kupatsila ana anu. Muona kuti ana anunso nawo agwa mu mchitidwe uti? Umenewu. Akhala moyo wadama, wa ziwelewele ngati umenewu. Aleluya! Mizimuyi m'mathopatsira kwa ana anu ngati simuyenda bwino chifukwa Mulungu amachezera mphulupulu za makolo pa ndani? Pa wana. Davide, mwamuna wa pamtima wa Mulungu nthawi ina anachita mphulupulu ya mtundu umenewu. Anachita chinthu chosakhala bwinochi ni mkazi ameneyu wa Uriya. Anachita mchitidwe umenewu komanso anamupha Uriya. Nde timamuona Mulungu anapeleka chiweruzo chake ku bukhu la 2 Samueli kumeneko, 2 Samueli 12 vesi ya 11 kulekeza ya 12. Kumeneku Mulungu an anayankhula kwa Davide kuti a lupanga silidzachoka pa khomo lake chifukwa wapha munthu wosalakwa Uriya ameneyu. Komanso anali a Mulungu ananena kuti a adzapereka azikazi ake kwa mneba wake, amene anali mwana wake Abisalomu ameneyo patsogolo. Ndipo iyeyu anazichita zinthuzo poyerayera pa tsindi pa nyumba, pamene Davide anachita mchitidwewo mwamseri. Nde Mulungu anabweza mwachoncho. Chifukwa mulingo umene timayesera anthu ena timayesedwanso ni mulingo uti omwewo. Iyeyu anachita chinthu chosakhala bwinochi ni mkazi wa mwini wake. Mulungunso naye anadzutsa munthu wake kuti akabweze pa akazi ake. Nde mukhoza oikanso nanu akazi anu pa chiopsezo amene m'mayenda na akazi a eni. Mudzapezaona kuti akazi anu auyendanso moyo umenewu na anthu ena. Komanso ana anu nawonso audzadzidwa ndi mizimu iti? Imeneyi. Mukhala kuti banja lanu mukuwononga nokha, inu makolo chifukwa cha mayendedwe anu. Davide anachilanguluka chinthu chimenechi chifukwa pakhomo pake panabwera chiwawa chachikulu zedi chifukwa cha mphulupulu imeneyo adapanga. Ndiye kuopsa kwina kwa mchitidwe umenewu ni kwakuti inu mukhoza kutayanso ngakhale madalitso a ndani? A Mulungu. Mukhoza kupezaona kuti Mulungu akudalitsani, bizinesi yanu iyenda bwino, koma chifukwa cha tchimo limeneli, chifukwa cha kuchita mchitidwe umenewu, zinthu ni kumatsika. Kaya ulimi wanu uyenda bwino, kaya ntchito ikuyenda bwino, muona kuti zinthu zasintha. kuti mwina zimapita pamwamba kenako zayamba kulowa pansi chifukwa mulungu sadalitsa pamwamba pa tchimo anthu amitundu mu nthawi ya mose amakhala mu mchitidwe umenewu amapezaona kuti neba akukhala ndi mkazi wa neba anzake chifukwa chochita mchitidwe umenewu mulungu anauza ana a israeli kuti Mose titi anauza ana a Israel kuti chifukwa cha mchitidwe umenewu Mulungu awasaza amitundu amenewa pa dziko lapansi monganso mmene anachitira ndi mibado ina inali m'mbuyomo chifukwa Mulungu amadana ndi tchimo ndipo chifukwa cha mchitidwe wa chigololo umenewu unapezekanso kuti ufumu wakale waukulu wa Chiroma wa nthawi zimenezo zakalekale unagwanso. Olemba mbiri amafotokoza za zimenezezi. Komanso mchitidwe umenewu abwenzi, ukhoza kusokoneza ngakhale banja lanu. Kafukufuku wa 2021 akufotokoza kuti 35% ya amuna komanso 21.9% ya akazi ikukamba kuti mchitidwe wa chigololo nde cholinga chifukwa chachikulu chimene chakhala chiuthetsa mabanja awo chimene chimachitika nchakuti mukagwidwa muli mu mchitidwe umenewu mumakhala kuti mwaswa mtima wa okondedwa wanu mukawuswa amaona kuti njira yabwino basi nikungoti akusiyeni azipita komanso inu amuna amene mmayenda mchitidwe umenewu wachigololo mmakhala osakhutitsidwa mukamayenda kwinako M'madzifananizira nokha, akazi ena na akazi anu, mpakana akazi anu m'machepetsa, m'machepsa, m'maona kuti olo mutasiya simungavutike. Mukatero, pang'ono-pang'ono m'makhala mukuliononga banja lanu. Kenako m'makadzipeza kuti muli kumakhoti kumeneko mumakalemba makalata achilekanitso. Akatha mabanja amenewo Mulungu m'makhala kuti mwamusiyanso, chifukwa Baibulo likuti Mulungu anachita nawe umboni Ni mkazi wako wa ubwana wako wapaciyambi. Mabanja enawo Mulungu sawadziwa. Ndiye tiyeni tizindikile za cimeneci. Tiyeni timuthaweni Satana uyu amene abwela ngati wokongolayu, ngati zabwinozi, ngati zolakalakikazi. Ni mmene zimabwelela, koma zili zotani? Zowononga! Ni cowononga kwakukulu zedi. Thawani ku cinthu cimeneci. Komanso cina n'cakuti codziwika kale n'cakuti inu mukhoza kutenga matenda. Kuli STIs, ku, kuli, kuli HIV and Edzi, Gonorrhea ni zina zonsezi, zikadalipo sizinathe. Ndipo zinthuzi zili mwa anthu awa aoneka okongola awa owala awa ali kunjawa. Zinthuzi zili mwa amuna awa aoneka a ndrama, oyendetsa magalimoto awowa, na amene ali nzinthu zimenezi. Sachita kulemba pa munthu kuti uyu ali ni HIV ayi. Ndipo mumayenera mukhale osamala, tetezerani moyo wanu. Aleluya! Mudziika pa chiopsezo nokha, muzilandira mankhwala moyo wanu wonse. Komanso chodziwika kale n'chakuti nthenda, n'chakuti mchitidwe umenewu ukupititsani ku Gahena. chifukwa baibulo likuti mphotho ya uchimo ni imfa basi mukamwalira muli mu mchitidwe umenewu moyo wanu upita ku gahena kumene kumene baibulo likuti